tinyere taa bụ 10 ọ bụrụ 12 days taanị ka ọnwa ise dị n'izu n'atọ kpọtọm taanị bụ eke bụ izu n'atọ ọnwa ise kpọtọm ihe na mma gwa m bụ na ọnwa ise tụọ onowu akaalị Umueri mmụọ ọkwa onowu bidoro na year 1540 year 1540 ihe bụ ihe chili onowu nwe site na 1540 wee luo taanị ọ dị na my brain amalị m amagburu ihe ọ bụrụ ọkịka na mgbago debeli mgbago debeli record ha from 1540 wee luo tata anyị makpulu ka e si wee bụlịa ọnwa ise tụọ kwee ịtọ

ọ na-echi eze I- ikwu ive na-eme n'isi arọ ịgụ arọ ọ ndị Ezi Umueri onye ọ dị n'aka bụ aji ọkịka mmụọ bụ onowu na-aka mmụọ onowu na- onowu na-akali Umueri mmụọ site na 1540 wee luo tata Ọ- ọnụ- ọ bụ na o nwere mgbe e- e na-enwerọ onowu onye ọ dịrị bụ diọkpala mgbago o nwere oge na-enwerọ onowu onowu akasigo mgbe anwa bụ 1981 ana m ana m enene WAEC mgbe ahụ ana m enene WAEC ọ bụ na onye my uncle bụ onowu mgbe anwa na ọ pụgo gafete by sudden ya bụ his demise o wee si from 1981 wee luo na 1992 e nwee vacant throne o nwerọ onye bụ onowu from 1981 to 1992 mgbago wee kpọọ m wee mee acceptance speech n'ama mgbago ebe a na June

chukwu mere m nnekwu ihe ọma na 30 years solu na m na-ekele chineke ọnụ ka m eji kenye mgbe oli ebi na o nwere ihe ọ bụ ịnabata na Chukwu mere m ihe ọma for 30 years ive na ya bụ arọ ọ ga-enye m n'iru ka m welie wetara ive ga-eji na-enye otuto ọkwa anụnwa m nọ dịka onowu nke ili na ịtọ from 1540 wee luo tata mụnwa bụ onye nke ili na ịtọ na-anọ na the throne

ive anyị bịara ọ bụrụ sọsọ na anyị ja-alọ ọkịka mmụọ nọ na mụ bịara na ive na-ekwu na ọta tata ka ọ dị na 30 years m ji wee kawali Umueri mmụọ taanị ka ọ dị na 30 years m ji bụrụ Onowu ọ bụrụ obele ive ya na nnekwu celebration ka ọ bụ si ma adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma Ive ndị a bụ ka m kwuo ka nna m va ji Mgbago Ikenga Umueri va nwe Onowu Onowu na-ekwu mgbe ya eji dị ji eyi Ezi Umueri na-ekwu mgbe ive na-eme n'isi arọ va na-ebu ụzọ alọ mmụọ Onowu kasịa mmụọ a ja-alọ mmụọ m ka mmụọ taata Eke ọzọ a ja-alọ mmụọ m ka mmụọ etu ọ na-aka mmụọ taata Eke ọzọ bụ 14 a ja-alọ mmụọ Oye ga-esi ya eze Umueri eze ọdịnala alọ mmụọ o mee o mee izu naabọ ya from tomorrow bụ Oye Oye izu naabọ ya Onowu alọ mmụọ ekere m lọrọ anụ ọkịka ka nna aka Oye izu naabọ na Oye Oye izu na-abịa Umueri general alọ mmụọ

mmụọ m na-aka taa nwa na ọnwa na-agba na-atụrụ n'igwe ọnwa na-agba tụrụrụ n'igwe kama uwe abụla anyanwụ uwe abụla ọnwa a na-asị na ọyịre ya n'onwere ihe mere ọnwa na-agba na-atụrụ n'igwe ya na mmụọ m na-aka taa nwa na nkasị anya ka m ji aka ya ka nna anyị va ji aka ya